amali ndị ọ ga-egbu na ndị ọ ya-azọ azọ ma apụghị ebuna ma agaghị eni dike enekata ka dike mere n'obodo ewere ebuna naa ya aka dike mbọsị ọgụdo mụ na gị kwali akwali elie ewu na ewu n'obi ọkụkọ ji atụ n'ume Elee na otu m ji eme onwe m deme dịka Ugbaja dike ọma na taba elee ihe nkịta fụrụ o ji efe ọdụ ozegezege afa m bụ Dike nwa Ugbaja abụ m ọzọ ọzọ onye buru chi ya ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ odogwu amụrụ n'ụbọchị afọ m oji asaa otu a ka ọ dị nke onye ruru oge ya bụrụ ọsa ekelere m unu niile asị m unu nnọọ nnọọ na mmemme ka anyị tụọ alo nke a bụ izizi anyị na-eme ya n'Ọnịcha anyị emeela ka anyị tụọ alo ahọ ise nke a bụ ahọ ise anyị na-eme ka anyị tụọ alo Commissioner of Culture kwesịrị ịbịa ebe a taa mana ụbọchị taa bujuru aka ọ bịara nke anyị merụ last year na Ọka mana ndị niile bịara ebe a dị oke mkpa nwoke ma nwaanyị onye ọbụla rapụrụ ihe ọ na-eme wee sị na ya chọrọ ka Igbo zaa afa maka na nwa na-aza afa nna ya anara eme ihe ọjọọ ekenere m unu niile onye ka m ga-akpọ ghara ibe ya mana nna m kpọrọ m nso sị m na n'isi n'isi bụ na mba ezuo ya bụ na m ga-akpọ just ụfọdụ ka ọ wee bụ ka ọ wee zuo n'isi mbido asị maazị eze a ha odogwu ihe nji etu gị afa ihe nji ekene gị bụ na taa anyị kwụ ị bụrụ na iru eji afụ ọdịnala na omenala Igbo ụbọchị akpọrọ m oku asị m na onwere ihe na-eme anyị na-eme ọgbakọ anyị asị na onwere ihe na-eme na Igbo love themselves nsị onye ọbụla dere juu na ihe ọma achọọla ime na egbe jere mba na ọ na-anata na ọ ga-etulu ugo wee nata ụzọ atụ dike ga-eme anyị ihe na une ga-eme anyị ihe ise ohere a wee na-asị na ihe ndị ọcha mere anyị na ha bidoro na nwata wee mee anyị ya na arụ mere ikenga na ha sachara anyị isi were haiposa ya anyị na-eme nkwupụ anyị wee sị na ka anyị ga-emegharịkwa ihe a na ọkwa n'aka ụmụaka ka anyị ga-eji wee megharị ya o wee bụrụ na mmemme nke taa na anyị na-ededicate ya karịsịa to ụmụaka anyị anyị na-ededicatekwa ya ndị niile na-agba mbọ ka Igbo nwere onwe ha eji eji na aka dị ọcha ndị na-agala onwe ha ejide ha maka na ha sị na Igbo ga-adị anyị sị na akpakana ga-ama ọzọ ọzọ ya na
na ọ mụnwa adị m proud ịsị na ọ mụnwa bụ onye mbụ na generation na-abido na be nna m Ụmụelem Isuochi wee mebe ọdịnala youth niile kịta onye ọbụla bịa na-akpọ m sị m agbara nwaanyị kedu ka m na-esi wee mee ya ka m ji wee nwee aṅụrị na ihe dị otu a na-eme tata n'atụfughị oge ana m ekele onyeisi anyị Dike Ụgbaja maka mmemme dị etu a asị m ya gazielu gị nzuzu kwụsị n'ala Igbo Maka omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. ndị be anyị ekene m unu maazị Dike Ụgbaja na ndị obi ọdịnala niile ekene m unu maka na tata bụ nnukwute ụbọchị mgbe e wetara invitation anyị bịa

ọdịnala nna anyị dị mma o anyị bụ ndị osialị ma ọdịnala nna anyị dị mma Em, anyị sị ka anyị kelee unu nke kacha nke anyị na-ekele